an cɛ an bamanankan mɛnkɛlaw an cɛ a ka kibara mɛn na awa bi bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko kunu min taara bɛn 27 novembre 2024 ma ko kibaruya fɔra jabaranbara min television rtb an ka kapitɛni sorgho n'a bɔra ka kuma ta ka taa se an ka eh, lotissement koya fan fɛ ni faso tu janfani don n'a tu bɛnni don janfa min kɔnɔ ni mɔgɔ tu kɛni bɛ ka faso dɔrɔmɛ a bolo la ka nafolo bosi a ra ka se k'o yɛrɛ mako dilan kɔnɔna o kuma kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ko le 4 novembre kɔnɔ an ka président capitaine karimatigi ye kuma ta ka a yira jamana na jamanadenw bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ko fɛɛrɛ jugu tun tannen don ka lase an ka balokoya fanfɛ balo min n'o tun sinnen don ka taa dɛsɛbagatɔw fɛ ale ni mɔgɔ minnu wulila k'o ka jamana bila n'o b'o wele ko déplacé interne bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko 3 milliards ko tun b'o o kɔnɔna na ko 3 milliards o tun suɲɛna ka taa mɔgɔ dɔw ka bolo fɛ n'o tun y'a ta n'o b'o o sagora kɛra a kɔnɔ awa donc eh, kibaruya kɔntineni a tun yirala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ ko jugement waati le sera min tun y'a suɲɛ min tugura min man tugu bɛɛ lajɛlen ka taa a ɲɛɲini ka a sɛgɛrɛ kɛ walasa wari ka segin a nɔ na cogo min na awa donc kuma dilen don ka lase bɛɛ lajɛlen ma a musow ko ka kuma o cɛ fɛ denw denw ka kuma o faw fɛ kɔrɔw ka kuma o dɔgɔ fɛ dɔgɔw ka kuma o faw fɛ ko an donna eh, sira min kan bi la bi na nin a kɛra tiɲɛ sira ye mɔgɔ mɔgɔ y'i faso dɔrɔmɛ namara n'i kɛra sababu ye fana ka namara n'a a fɛn b'i bolo i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yala ka taa a di faso ma walisa ni fɛn o fɛn taara ka taa bɔra n'o ye maliya kote ye i yɛrɛ ka lɔn k'a fɔ k'i nɔ lo baara donc an bɛna taa ni kuma ye ka taa se n'o ye socogib ka ko ye socogib bɛɛ lajɛlen b'a lɔn k'a fɔ ko socogib n'o tun ye burkina ta ye n'a a créera thomas sankara tile ra awa ni norbert zongo ninnu y'a kuma fɔ bɛɛ lajɛlen y'a kuma fɔ ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a ra bɛɛ lajɛlen nana na ka na lɔn don ko socogib tun nana ta ka taga privatiser ka taga di alizeta gando ma n'o tun b'a wele ko belle-mère nationale n'a tun b'a a sago kɛ a kɔnɔna na donc o kumakun kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ka taa 2021 kɔnɔna na le ni socogib n'o o privatisera ka di alizeta gando ma k'a sɔrɔ n'a a tun bɛ ni valeur eh, patrimoine n'o b'a wele ko a tun bɛ ni eh, eh, parcelle ni ani villa min lɔni ye n'a a valeur ni a tun bɛ ni jusqu'à 3208 parcelles avec plus la moitié des parcelles déjà bâties. Donc, a y'a yira k'a fɔ kuma kɔnɔna na ko 300 eh, parcelles waa saba ale ni kɛmɛ fila ale ni seegin o lo tun b'o o bolo la n'a a moitié n'a tun lɔni don ka kɛ bon ye ni mɔgɔ o tun bɛ la a kɔnɔ donc o kɔnɔna na don o nana na ka na na taa mun lo kɛ société azimo min taara ka taa kɛ privé n'o ye alizeta gando yɛrɛ la tɔgɔra ta ye donc ale question de transparence donc état ye eh, a ka dugumakolo d'o ma o y'a yira k'a fɔ ko eh, olu bɛna baara kɛ ni état ye olu bɛna état dɛmɛ walisa gestion ka se ka ɲɛ cogo min na état ka se ka bɔ a la donc maintenant l'amer constat dans le processus de privatisation de la socogib relève que le paiement a consisté pour azimo à revendre les éléments du patrimoine donc kuma nana ka taa yira k'a fɔ min taara ka taa kɛ patrimoine national ye ni eh, faso ta bololafɛn faso nafolo ni olu yɛrɛ nana na ka na commencer ka to ka a feere donc il s'agit de quatre immeubles situés entre le lycée Saint-Exupéry et l'ambassade d'Allemagne à un montant de 1 milliard 700 000 donc lycée bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko immeuble den naani dɔ tun bɛ yen Eh, ambassade min Allemagne ka ambassade ni tubabu lycée min bɛ n'o b'a wele ko saint exupéry wagadugu kɔnɔna na ko o filancɛni na étage saba tun bɛ donc o étage naani ninnu o ye o feere miliyari kelen ale ni miliyɔn cɛmɛ wolonfila donc o kɔfɛ olu tun b'a fɛ ka mun lo kɛ o y'a sɔrɔ a y'o o feere miliyari cɛmɛ eh, miliyari kelen ale ni miliyɔn cɛmɛ wolonfila na o y'a a wari ta directement ka taa a kɛ ka sarali kɛ sarali jugu min kɛra n'a ye ni o kɛra socogib sanni ye socogib kɛra komi o ye socogib feere o ma miliyari kelen ale ni miliyɔn kɛmɛ wolonfila donc olu sɔkɔra ka étage naani ta min lɔnin lo dugu camancɛ la yɔrɔ ɲuman na k'o o feere miliyari kelen ale ni o miliyɔn kɛmɛ wolonfila na k'o ta k'o sɔkɔ ka taga ka taa kɛ ka sara kɛ n'a ye donc kuma kun kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko mun a kɛra komi i n'a fɔ socogib tara ka di alizeta gando ma ala ka bon a kira ka ca a y'a sago kɛ n'a ye donc donc ko privatisation kɔnɔna kɔnɔna na ten de tiɲɛni caman le kɛra a kɔnɔ donc olu ye yɔrɔ min sɔrɔ société min sɔrɔ gwansan o y'a a parcelle feere a parcelle ninnu feereni ani n'o ye dɔ feere yɛrɛ ka tila ka sɔgɔ ka taa sanni kɛ ko o taara wuli miliyari wolonfila ale ni miliyɔn cɛmɛ kɔnɔna na o y'o o wari minɛ san duuru filancɛni na donc a yira fantanjugu fantanw ka dugumakolo bɔsi a taara kɛ o le ye donc puisque ko transaction eh, frauduleux caman kɛra a kɔnɔna na n'o b'a fɔ wari yɛlɛma n'o ye wari envoyé ɲɔgɔn ma donc a kɛra komi azimo taara ka taa socogib san socogib yɛlɛmana ka kɛ ale fɛ bolo ye min ye jago bolo ye a ma san a dira a ma gansan an ka journaliste sanuma patriote min assassiné na a y'a da lamaga a kumakan caman a y'a yira k'a fɔ ko iz ko o immeuble ninnu dira min imprimerie nationale du burkina tun b'a kɔnɔ ko o dira alizeta ma ko un franc symbolique mais mɔgɔw tun m'a faamuya fo san mugan ani kɔ kɔfɛ an ka kapitɛni eh, sorgho bɔra ka kuma min fɔ mɔgɔ hakilinan sɔrɔla ka yɛlɛ a ra n'a ma a faamuyana ka taa donc belle-mère nationale min alizeta gando ye a yɛlɛmana ka azimo ale ni socogib yɛlɛma ka kɛ a yɛrɛ tɔgɔ ra ta ale na a denw ta donc ko eh, min hectare cɛmɛ ale ni bi wɔɔrɔ ani saba

ale ni mi cɛmɛ saba ale ale ni tan ani kelen wolo taara kɛ feere den si kɔnɔ a ko tuguni ko nesa e taa ɲɔko ale feerela den tura kɔnɔ dɔn ale ni e taara waa kelen ale feerela denmisɛn sera taara o kɛra yakuma fan ye dɔ pasɛ cɛmɛ ale ni bi saba ani saba min a bɛ superficie min na n'o taara kɛɲɛ eh, hectare wolonfila eh, bi wɔɔrɔ ale ni duuru eh, kɛɲɛ ma waga 2000 kɔnɔna na o valeur o taara ka taga bɛn miliyari fila ma o o fana tun dira alizeta gando ma mais a y'a yɛrɛ représenter n'a a dencɛ ye min tɔgɔ ko mahamadu ouedraogo bɛɛ lajɛlen hakili b'ale côté nin na ko e waatinin dɔ tun kɛra yɔrɔ tilera ko palais kosyam a fan kelen tun bɛ yen mɔgɔ tun b'a yaala la ka namara ko k'a feere awa ko e, bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ko o ye feere min kɛ k'a ta 2017 ra ka na 2022 kɔnɔ ko o taara wele miliyari e, mugan ale ni naani e, kɛya soit e, min feerera 8 miliyari olu o taara ka taa kɛ zone min ye baku ye balkuy ka mara ye donc 16 milliards ale taara kɛ nioko de ta ye alors que o ka chiffre d'affaires min o y'a a, a, a déclaré a waati ra min impôt ta ye o ye 4 milliards lo e, déclaré impôt ra k'a masɔrɔ olu yɛrɛ ye milliards mugan ani naani lo sɔrɔ donc o ra sisan don impôt bɛ joli lo minɛ impôt min an bɛɛ lajɛlen ka forola kɛsi foroba kɛsi ye n'ale taara ka taga wuli ni 83 miliyɔn dɔrɔn ye comment comprendre mɔgɔ bɛ se k'o faamuya cogo di k'i bɛ miliyari mugan ale ni naani affaire kɛ k'a masɔrɔ ele sera ka eh, miliyari eh, miliyari naani lo déclaré kɛ sera ka taa ni impôt denni ni minɛ mahamadu ouédraogo ni min ye eh, alizeta gando dencɛ ye ko o nana ka na kuma sɔrɔ manamanakan sɔrɔ k'a fɔ fasodenw ye ko insurrection 2014 min tɛmɛna ko olu ye tiɲɛniba sɔrɔ o fɛ ko o tiɲɛni kɛra sababu ye k'ale ye wari caman pɛridi donc o ra don a bɛna mun lo kɛ don a sɔkɔra tuguni ka 3000 mètres 300 000 mètres carrés k'o feere ka a waati ra a sɔrɔla ni a ka bamuso tun taara donc ale lo kɛra eh, ɲamɔgɔ ye azimmo ale ni socogib n'o ye mohamadu eh, ouédraogo ye donc a sɔkɔra ka eh, o 300 mille mètre carré nin k'o bɔ k'o feere a dɔgɔni a dɔgɔmuso ma min ye madame compaoré salah ye n'o ye eh, françois compaoré min ye blaise dɔgɔcɛ ka eh, muso ye a y'a feere a ma 50 millions k'a sɔrɔ o parcelle kelen kelenni min ye 3000 300 000 mètres carrés ko o valeur bɛ taa miliyari tan ale ni 824 millions o hakɛ ra donc ko a ye o wari min kuma fɔ nin o wari nin yɛrɛ fana ma ye min miliyɔn eh, bi duuru nin ye o wari ninnu fana ma ye ka don an ka kɛsi kɔnɔ o kɔnɔna na tuguni don min socogib ta ye tuguni min État ka parcelle ye a nana wuli ka na lɔ 30 décembre 2022 ra o waati ra k'a lɔn k'a fɔ ko fanga yɛlɛmana IB nin nana a y'a lɔn ko tiɲɛni tɛ se ka kɛ a wulila k'a bɛ surukuya kɛ ka entreprise ninnu ka parcelle ninnu bɛɛ yɛlɛma a yɛrɛ tɔgɔ ra ni sira jugu ye donc a wulila don a ye siɲɛni min kɛ a ye 3000 parcelles ta a ye o ka ka sɔrɔ ka a ka sociétéw créer min y'a yɛrɛ tɔgɔ ra société a yɛrɛ a dɔgɔmuso a n'a a a bamuso donc 500 parcelles a y'o di SACBA TP SACBA TP ma n'o y'ale yɛrɛ ka entreprise ye a ye kɛmɛ duuru parcelle sɔrɔ parcelle den waa fila o dira Salma international ma n'o y'a dɔgɔmuso ka parcelle ye Salma international 600 parcelle n'o o dira Tan Aliz SA ma o y'ale yɛrɛ bamuso ta société ye donc o yi o fɛsɛfɛsɛ kɛ ka taa ye o parcelle ninnu a y'a di a a ba a dɔgɔmuso a n'a a yɛrɛ ma a valeur yɛrɛ yɛrɛ taara ka taa wuli 19 milliards 800 millions ma donc o y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ tɔɲɔni min tun bɛ yen sen kan tɔɲɔni tun ye eh, niveau dɔ sɔrɔ min tun vraiment a tun dan tɛmɛna kojugu donc corruption min tun bɛ yen o tuma na n'a tun bɛ kɛ ni eh, faamaw mɔgɔ min tun sigilen don fanga kunna olu de tun bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen eh, nɔgɔya o ye donc sisan an ka kapitɛni ibrahim nana ka na lawaleya kura min ta ni a yirara k'a fɔ ko maa o maa n'i minɛna ninnu ko façon nin na i bɛna a a sara a dɔrɔmɛ kelen a ti to mais ko o ma kɛ ko yɛrɛ dan ye olu yɛrɛ sɔkɔra tuguni ninnu wari ninnu namara ninnu na o sɔkɔra ka wari ninnu ta malgré que o dɔw bɔra kɛnɛ ma o bɛ wari ninnu ta ka terrorisiw ani eh, jatigɛwale a n'a ɲɔgɔnnaw ni tiɲɛnikɛlaw k'o financer o ka an ka dugu min tun wulila k'a bɛ bɔ a yɛrɛ la ka kɛ a yɛrɛ ta ye ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ développement fan na lɔri ka kɛ eh, kɛnɛyaso fan fɛ eh, hɛrɛ ka se ka don minɛnw ka sɔrɔ ka don min an ka sɛboli fan fɛ baara ka se ka kɛ a ɲa ma olu sɔkɔra o ye dugu piller ka ninnu nafolo ninnu sɔrɔ olu sɔkɔra ka taa nafolo ninnu ta n'o b'a utiliser la faso contre la donc nin kuma nin a min ye ten bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko nin y'a daminɛ de ye awa a caman kɛra nin ye wagadugu ta le ye a min kɛra wagadugu a kɛra bobo ten a kɛra banfura ten a kɛra fan caman ten donc an bɛ ci bila ka lase furumusow ma bɛɛ lajɛlen ka kuma a cɛw fɛ minnu bɔra kalama k'a fɔ ko o cɛw tun ye sonyani kɛ ka kɔrɔ ni o sigi na a yɛrɛ kan ko ka a t'a la a lasigi denbaw denw an ka kuma anw fa fɛ a bɛɛ lajɛlen k'a lɔn k'a fɔ ko heure min sera min y'a dumu i b'a fɔnɔ faso ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ taa mɔgɔ si fɛ a to mɔgɔ si bolo bɛɛ bɛna a ta sara kelen kelen donc n'i y'a